Un'àtera operatzione antidroga de sa Guàrdia de Finàntzia de Nùgoro. Sos militares de sa Cumpannia de sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale, direta dae su capitanu Alessandro Bongiorno, an arrestadu duos zòvanos de Nùgoro e denuntziadu àteros tres chin s'acusa de possessu pro ispàciu de droga. Àteras bator pessones sunt istadas sinzaladas a s'autoridade amministrativa pro possessu de droga pro impreu personale. Sos finantzieris de sa cumpania de Nùgoro sunt istados azudados dae sos collegas de su Nùcleu de Politzia Tributària, dae duos agentes de sa Questura de Nùgoro e dae sas unidades cinòfilas de sa Guàrdia de Finàntzia e de sa Politzia Penitenziària. S'operatzione est istada fata intre Nùgoro e Orane e at permìtiu a sos militares de recuperare duchentos grammos de marijuana in intro de pacheteddos de cellofan, dinare in contante e totu su netzessàriu pro pastinare e ispacciare sa droga. S'operatzione est durada paritzos meses, in s'ìnteri sos finantzieris an sichidu sos movimentos de sas pessones indagadas e documentadu s'atividade de ispàciu. Eris sa Procura de sa Repùblica at dadu su via lìbera a sas percuisitziones domiciliares in Nùgoro e Orane e a su fermu de sos indagados. Sas limbas sun prendas Est su cunvegnu dedicau a sa tradutzione de òperas literàrias in limbas natzionales e minoritàrias, organizau dae Diegu Corraine, presidente de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda e su Cussòrtziu Universitàriu Nugoresu. S'ispuntu pro su cunvegnu est istada sa tradutzione in sardu de s'òpera de Antoine Saint-Exupéry Il piccolo principe, chi est istau de profetu pro generatziones de pitzinnos e non petzi pro issos. Pròpriu moghende dae sas tradutziones in sardu, maltesu, aligheresu, tabarchinu, totus imprentadas dae sa domo editora nugoresa Papiros, su cunvegnu est istada s'ocasione pro faeddare de s'importàntzia de su plurilinguismu pro s'isvilupu de sa pache. Una forma de tolleràntzia e solidariedade difatis est cussas de sas limbas majoritàrias de atzetare e assicurare s'isvilupu de sas limbas minoritàrias in su rispetu de sa diversidade de cada tzenia. In sa chistione de sa tancada de sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro, istituia in su millenovichentos e bintisete chin su nùmene de Corporatzione, intervenit chin una nota Gianfranco Seddone, diretore de s'Apan Sardigna chi reunit sas impresas mèdias e minores. A pustis de otantotto annos arribat sa nova chi sa Càmera de Cummèrciu tancat chin decretu de su Cussìgiu de sos Ministros, leze sete de agustu duamiza e bìndighi, publicada in sa Gazeta Ufficiale su sèichi, iscrivet Seddone. Una detzisione picada fortzis chentza nd'ischire sos polìticos regionales e natzionales e sas segreterias provinciales de sos partidos e de sos sindacados e pro cussu no est istadu possìbile a fàghere peruna mobilitatzione contra s'issèperu de s'Esecutivu, Ma sa nova est arribada a pustis de sa firma de su decretu e de sa publicatzione in sa Gazeta Ufficiale e duncas non si podet fagher prus nudda. Fintzas s'emendamentu presentadu dae su senadore Giuseppe Luigi Cucca supra su riòrdinu de sas Càmeras de Cummèrciu no at àpiu perunu efetu. Su Guvernu at detzisu chi sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro si depet acorpare chin un'àtera sede. Un'istitutzione chi durat dae belle nobant'annos oramai est acabada, iscrivet Seddone, e acaban puru sas cuntierras intre sos assòtzios pro àere unu ruolu in intro de su Cussizu Generale fatu dae bintitres membros e de sa Giunta Camerale fata dae ses cussizeris. Non b'at àpiu mai un'acordu pro b'èssere in sa Càmera de Cummèrciu totu sos assòtzios imprendidoriales presentes in Nùgoro. Sa detzisione de su guvernu de acorpare sa Càmera de Cummèrciu, segundu su diretore de s'Apan, est serbia a lassare in citade sa prefetura e sa questura. Sa Càmera de Cummèrciu, chi at decraradu de àere unu ascusòriu de deghe miliones de euro, sichit sa nota, diat dèpere investire in su territòriu azudande sas aziendas in dificultade, atividades giovaniles nobas, sos cussòrtzios fidos chi ant dificultades econòmicas. Àteras istitutziones a rìschiu sun s'Archìviu de Istadu e sa Motorizatzione Civile, ente, concruit Seddone, pro su cale si depiat gherrare totu paris pro non ch'esser stramudadu in un'àtera provìncia. Pro una die ant lassadu sas àulas de s'Istitutu Istòricu de sas Magistrales pro fàghere una passizada in sas carreras de Nùgoro e connòschere menzus unos cantos fràvicos istòricos e monumentos. Sos istudentes de su Liceo de sas Iscièntzias Umanas e Musicales difatis ant partecipadu a sa 'e dòichi zorronadas mondiales de su trekking urbanu, chi cust'annu sighit sa filosofia Cibo per l'anima, cibo per il corpo. A sa manifestatzione ant picau parte chentinas de istudentes chi, acumpanzados dae sos docentes, sun mòghios dae Carrera de Fenu colande in dennantis de su Palatu de su Guvernu pro falare in Carrera La Màrmora e fàghere tapa in unu de sos monumentos istòricos de Nùgoro prus connotos, sa Cresiedda de sas Gràssias Betzas. A pustis sun andados a su Museu de su Costùmene e a sa Catedrale de Santa Maria, un'initziativa chi at postu paris atividade fìsica e trekking urbanu, disciplina chi est servia pro connòschere sa citade, sos cuzones suos prus cubados, sos ascusòrios chi non connoschent mancu sos nugoresos. Un'àteru obietivu chi aiat sa manifestatzione fit cussu de fàcher praticare a sos zòvanos cumportamentos curretos che a sa tutela de s'ambiente, collire e riciclare s'arga. Su Nùgoro cras at a èssere in su campu de s'Albalonga, secundu in classìfica e candidada a binche su campionau. Una trasferta difìtzile, ca sos latziales ant maniadu una formatzione de cabale a beru, chin giocadores espertos e bene preparados dae su ghetu tècnicu e zòvanos bravos meda. Su chi at fatu su Nùgoro de su restu, e pro s'iscuadra allenada dae Marco Mariotti custa partia at a èssere una prova de maturidade pro cumprèndere a ite puntu est sa crèschida e sa formatzione. Su Nùgoro at coladu su turnu de Copa Itàlia binchende chin s'Ostiamare. Finas a como sos nugoresos ant fatu menzus chin iscuadras de livellu elevadu e duncas s'ispera est chi sa partida chin s'Albalonga non siat una gara a sensu ùnicu. Totu s'iscuadra depet traballare a numu 'e pare, comente at fatu dumìnica colada, chin passèntzia, cuntzentratzione e atza pro parare fronte a sa fortza de s'Albalonga. De su restu su Nùgoro at a disponimentu giocadores fortes e atzudos che a Cappai, Alonzi e Cadau. Una bella gara, duncas, intre duas iscuadras chi cheren sichire a abarrare in cucuru de sa classìfica.